ndị igbo ekenekwa m unu asị m nke onye chi ya zelu anyị nọrọ na asọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwutuo ya onye enu bili onye ana ebili nwa mmụọ biko emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ asị m egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku gbajisie ya nke onye na-eme ya mebe nke dị mma n'oji ọfọ ga-ana m wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke taa maka na o nwere ife na-agba m ezigbote anya mmiri na amarọ ka a ga-esi wee mee ya bụ ife mana nna anyị chukwu okike obiọma chi ụmụ igbo be anyị na ọ sọ ya bụ onye ga-agbatalụ anyị ọsọ enyemaka tinyekwana anyị niile n'ime obi ya bụ echiche dị mma ka nke anyị na-eme na-abụ nke dị mma m wee sị biko ụdị mgba ụmụ be anyị na-agba onwe anyị bụ ụmụ Igbo ọ dịrọ mma ị nee anya n'ụwa gburugburu sọsọ ebe ife dị njọ na-eme kachasị na-ede n'ụwa niile bụ anyị nwa bụ ndị Igbo ofu mkpụrụ ịfụnanya adịrọ n'etiti anyị bụ ndị Igbo kedu ife kpatara ya bụ ife oke ọchịchọ karịa ife a na-eme ka esi egbuzi mmadụ dịzi otu anụnwa esi egbu anụ ọkụkọ mmadụ fuo ka o gbupịọ dịka o nwere ife igbuzi mmadụ enwerọ ife ọ dị ka be anyị kilikili ife na-adịcharọ mma mgbe izizi mgbe gara aga ọ na-abụ a nụ na o mee a na-asị na gịnị bụ nke a na kịtaazị o nwezi ihe eji ife niile a wee kpọrọ ajọ ife niile dị n'ụwa anyị nọchade mgbe anyị ga-akata laa ụmụazị anyị kedu ife fa ga-amụrụ n'ime anyị ka onye ọbụla na-emezi nke gbasara ya nke sọrọ ọ na-eme o chefuo na e nwe the younger ones and the young shall grow kedu ezigbote ntọana e dobelụ fa fa ga-eji wee kilikili ụmụazị ụmụazị fa niile o nwezi onye na-eme ajọ ife niile dị n'ụwa abachago fa isi ife dị njọ ife dị njọ akarịana na be anyị ndị Igbo dịgodị ka e si achụalị anyị na mba niile ị gaa na mba ofesi india china even in this western world sọ ndị igbo bụ nsogbu ụmụnwa ọ bụrụ kilikili ajọ omume anyị na-eme na-adịrọ mma anyị bịakwa na be nke anyị anyị a na-egbusisi onwe anyị ofu mkpụrụ ịfụnanya adịrọzi ndị na-ekwu na-ekwu mana ekwucha ọ dịka mmiri a na-agba n'okwute ife na-eme aka na-eme otu a ka ọ ga-adịzi onye ọbụla na-agba onwe ya mgba o nwerọ onye chọrọ itinye anya ọfụma ka a malụ ife dị mma a ga-eme ọ bụlụ sọnsọ ị na-eme nkewa nkewa ndị nke a sị na ndị a bụ ndị ụka ndị nke a sị na abụ ndị omenala ndị nke a sị na fa bụ ndị nke a na-ebute nsogbu ndị a na-akọ ndị a ndị a na-akọ ndị a kedu ka ị ga-esi nwee ya bụ ịfụnanya onye fụ na ife dịlụ nwanne ya ọ kpọta ndị otu ya fa na-agba onye nwa mgba na ife dịlụ nwanne ya mma ọ kpọta ndị otu ya fa na-agba onye nwa mgba na-ekwu ma nke bụ eziokwu ma nke na-abụrọ eziokwu ka ọ bụrụ na a na-eme nnọọ ife niile anyakọtacha ọ bụrụ ndị kwuru okwu a na-asị na yamayama dey smell ndị igbo na-akpụtọsi gị ife niile n'anị ndị igbo be anyị sọsọ ife unu na-alụ bụ sọsọ kedu nnọgide na-asị aghọtarọ m onye pụtagodi ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ma ndị nke na-ekwu onye pụta ndị nke na-ekwu nke fa na-ekwu apụta otu ị ga-esi na-ekwu okwu na-ekwu maka nwanne gị unu amakwa na ndị nọ n'akụkụ na-abụrọ ndị tribe na-ekiri unu ha na-afụ unu as ndị na-aṅụcharọ ala ndị na-aṅụrọ ala nne fa ndị ndị na-enwecharọ ọgụgụ isi onye pụta n'iru akwụkwọ na-ekwu ụdị okwu ị ga na-ekwu otu ị ga-esi na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu ka ọ na ị nọcharọ mgbe ị ga-akata arụ ị na-afụ ife ị ga na-asị ọ gị mere ya ihe niile abụrọ ihe na-emecha mmadụ ọ dịka ọ wara anya ịwa anya abụrọ mmadụ ị na-ekwu okwu ka onye na-enwerọ ọgụgụ isi ị pụta ị na-ekwu maka mmadụ ị na-ekwu ka a ga-asị i che na ọ na ikwuchechiri ya kwutọcha ya otu ahụ i si kwuo ya kwuo ya ka onye na-enwerọ onye uche ya na-adịrọ i che na ọ ya ga-eme gị akpọ gị na ị bụ king maọbụ akpọ gị na ị bụ queen onye ọbụla bụ onye nwee prestige and dignity na-ekwu okwu onye nụ ebe ị na-ekwu okwu o nye gị ezigbote ugwu ụmụ omume niile anyị na-eme anyị na-eche na anyị macha ife anyị na-eme na-akpụtụ ugwu mmadụ n'ala otu i si emekwasị mmadụ ibe gị omume otu i si agwa ibe gị okwu ọkacha na ị pụta ebe ndị mmadụ na otu i si ekwu okwu ị pụta n'iru akwụkwọ otu i si ekwu okwu anyị nwa bụ ndị igbo anyị nidikwala ọzụzụ anyị ka nidila ọzụzụ amamife kọrọ ụfọdụ ndị be anyị bụ ụmụ igbo ife niile ya kọtasị ife niile ọ dị nnọọ ka ife niile kpụtụsịsị ya n'anị mebichezi m nọgide na-asị kedu ife anyị ga-akụziri the younger ones ndị nke na-etopụta etopụta o nwere ife fa ji o nwere ife a na-akụziri fa ndị nke a nọ ebe a na-agba ndị nke ndị nke ha na-agba mgba ndị nke a nọ ebe a na-ele ambush ndị nke ha na-ejide na-egbusisi na-ele parts human being ndị nke a nọ ebe a na-eme nke ha na-eme ma ọ bụ ndị nke na-eme ritualist otu a ka ụwa ga-esizi dịrị udo adịrọzi n'etiti ndị nke anyị ụjọ ju ebe niile ọ na-abụ ife megide megide ndị okenye bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma ife a sị ife nka a sị okenye ọ nọzikwa ndị okenye ife nka ndị okenye a nọzikwa kedu ka ị ga-esi wee ihe niile a na-eme n'anị be anyị ka ị ga-esi wee hazie ụfọdụ ihe ndị nke akọrọ nke ha ha akọwa ya kọwa kọwa just ihe ihe ndị be anyị nọ bụ sọsọ ife fa ga na-eme bụ ị na-ebute ntisa na nghasa onye ị fụ ihe na-eme na adịrọ mma otu ị ga-esi wee pụta na-ekwu na ị na-eme na ị na-ahazi ọ bụla ife ị na-ebute bụ division ọ bụla ife ị na-ebute bụ division ị na-ebute misunderstanding eh, disagreement ife ga-aba na-eme ndị nke anọ there will be no understanding between us cheki godi gị nwa na-eme ya ife ọ ga-ebute udo ọ bụ na mmadụ ekwetarọ na nke gị that means no way ihe a abụrọ a good spirit onye ọbụla nwee good spirit ga na-achịkọta na-achọ ka ị ga-esi na-eme ka e nwee peace of mind e nwee peace in the society not a na-enwe division a na-enwe misunderstanding argument a na-aga a ma enwe tangible agreement ọ dịrọ mma ọ na-abụ nnọgide ọ bụrụ na a na-ekwu ya na a na-ekwu ya to put in action ị pụta ị na-ayafu i buru i buru i buru blame bukwesị on someone na-abụrọ onye butalụ ya bụ problem ụfọdụ pụta sị ehe na ndị ụka bụ ndị butere nsogbu n'ụwa apart from Igbo land problem e nwe na the whole world apart from na western world na ha adịgo systemized the same problem is happening everywhere the same problem is happening everywhere they're not putting a blame on people because anything ọbụla ị fụ na-eme exist in this life nwe good and bad one you cannot blame one particular eh, eh, eh, people na ọ ha bụ ndị na-ebute nsogbu ị na-ebute confusion ị na-ebute misunderstanding ị na-edufe ndị nke ị na-edufe why na o nwe ike true true eh ọ bụ na na na na onye ọbụla ama na ọ bụ ka ka m ga-esi kwuo ya ee na ị bụ ee ee ee an ambassador of peace na ị chọ ka e nwee society enwe peace ka e nwee peace in the society ị ma ndị na-aga sọsọ straight ị ma ndị na-aga sọsọ one way traffic ị ga na-generalize things amalụ ndị bụ ndị na-emake peace in the land amalụ otu a ga-esi mee ka e nwee that peace e need eh? na-ebute a bịa na igbo be anyị a lot of things have turned upside down some part of our land ụfọdụ enwego ebe some parts adịgo disastrous o nwezi anything na-eme exist ọ bụrụ a lot of some some some eh, some people jikwa onwe fa aka ọnụ n'otu a ka fa si chọọ ka ife si otu a na-adị ha na-intimidate na-ehumiliate na-ebully some people in the land

anyị a ga-atọ na ị na-ayasa anyị ama adị together anyị a ga-atọ ịdị scattered that means there will be no way to have peace the issues will continue to be like that

it might come to you tomorrow and nobody will be able to help you when it will be your own turn ọ kakwa mma na all these things na happen here and there all this evil all those things people na gang onye pụta o fuo a ma afụzi ya the next thing e gbuo onye nwa ọ bụrọkwa a good life onye pụta ka ọ malụ ka e ga-esi ka a malụ etu e ga-esi sọtụ ya e bido e, e plan they will start planning how to terminate the person o nwerọkwa onye ga-epu elu n'ụwa o nwerọ onye ga-epu elu onye ọbụla makwa na o so na ọ dị involved na this evil na happen in our land it is better na unu jikọkwala aka ọnụ wee bido rethink ya that this shall not continue ọ dịrọ mma ụmụ igbo be anyị ọ dịrọnụ mma ọ dịrọnụ mma sọsọ ife unu ga na-achọ bụ negodi negodi eh, this young boy a na-akpọ magnet negodi ka e si this eh, eh, osno fish something ka e si wee gbuo ya gịnị ka o mee onye na-egbu mmadụ malụkwa echi o nwekwa ike o lute ya echi na o nwekwa onye ga-epu elu n'ụwa unu achụghalizi unu egbuzina ụmụ igbo be anyị unu egbuchegokwa young boy unu egbuchegokwa ndị igbo ji biri ọ dụrọkwanụ mma asịkwa m ka m bịa ndị niile ọ dị n'aka otu ọbụla ọ dị ọ bụrọ na anyị na-ekwu okwu ekwugbu mmadụ mana bikonụ ụmụ igbo

because unu makwa na ọbala ọbala ọbala na-ayọkwa for vengeance o bido o bido for vengeance so you start crying for vengeance ọ dịrọnụ mma ọbala a na-akwafu akalịa ọ dị too much eh? ọ kwa ya ka mụwa bụ nwaada a n'igbo jemon ji sịkwa ka m pụta mụwanụ abụrọ m the type na like ịpụta na-ekwu mana a na-akwa gị na-akwa gị pụta bịa kwuo bịa kwuo is not my type this is not my lifestyle is not my lifestyle alụ na-eme n'anị be anyị mmadụ kwesịrị ikwu okwu I am for peace. I am for peace. ọ bụ ya ka m sị ka m pụta nke onye chi ya zere onye nụlụnụ ma biko ị nụ ya tinyekwu ya n'ọrụ nyere m aka gbasaa anyị na-ekwukwa maka ọdịmma nke be anyị ka ọ dịlị anị igbo be anyị mma mmụọ anị be anyị chukwu ụmụ igbo ga na-edu ụmụ igbo niile ebe ọ bụla unu nọ